Илъэс пщӏейм нэблагъэ ипэ зейм ӏэрагъэхьэжын хуея Хэку зауэшхуэм къыщахьа къэрал дамыгъэхэм щыхьэт техъуэ тхылъхэр зэратыжыным хуэдэу къагъэхьэзыращ. Щыхьэт тхылъхэр плӏыщӏрэ тӏурэ мэхъу. Хэку зауэшхуэм хэтахэм я щӏэблэ къызэхуашэсар поплъэ, я цӏэ къраӏуэу Я адэхэм, я адэшхуэхэм, я адэ къуэшхэм я фэеплъу къэкӏуэжахэр къыщыӏэщӏалъхьэжыну. Бахъсэн щӏыналъэм и администрацэ ӏуэхущӏапӏэм мызэ-мытӏэу щатыжащ Хэку зауэшхуэм хэта лӏыхъужьхэм я дамыгъэхэм щыхьэт техъуэ тхылъхэр. Езыми и псалъэ къызэрыхигъэщащи, щыхьэт тхылъхэр зытыжыну апхуэдэ пщӏэ зылъысар Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ӏэтащхьэм и администрацэм и унафэщӏ Къуэдзокъуэ Мухьэмэдщ. Память о погибших, память об ушедших, она нужна живым, она не нужна уже ушедшим.

Илъэс ебгъуанэ хъуауэ Нэхущхэ Ахьмэдрэ Дианэрэ иужь итщ Хэку зауэшхуэм хэтахэм и гъуэм ирамытыжу къэнэжа дамыгъэхэр къыдэхыжыным. Я щхьэ ӏуэхур ӏыхьлыхэм я ӏуэхум хуэкӏуащ. ӏыхьлым къадэкӏуэу благъэми яхуэлъыхъуащ. Благъэм ныбжьэгъухэр къыпыуващ, ныбжьэгъухэм къуажэгъухэр, адэкӏэ Бахъсэн щӏыналъэм щыщхэр, хуэм-хуэмурэ зэры Къэбэрдей-Балъкъэру нэсри, Ахэми ящхьэдэхыжауэ зэры Урысейуэ ялъоӏэсхэр. А илъэсибгъум къриубыдэу дамыгъэу щиплӏым щӏигъу къыкъуахыжакӏэщ, мы ӏуэхум хыхьэпӏэрэ хэкӏыпӏэу иӏэм нэхъ щыгъуазэу уагъэлъыхъуэну хэсыхьахэщ. Для вручения удостоверения к медали за оборону Кавказа

Сэ илъэс етӏуанэм ситу ди адэр зауэм кӏуащ. Зэкъуэшиплӏ дыкъэнащ, нэхъыщӏэ дыдэр сэращ. Ди анэр сымаджэу хэлъу, зэкъуэшиплӏыр дыкъанэри, илъэс ебгъуанэм ситу ди анэри дунейм ехыжащ. Арати, зэкъуэшиплӏыр зеиншэу дыкъэнащ. Ди адэ къуэшым и щхьэгъусэ. Апхуэдизу цӏыхуфӏти, дызэришалӏэри, езыми бынищ иӏэу, дэри плӏы дыхъуу зы унагъуэу дыпсэуащ. Сэ иджыпсту илъэс ищӏрэ плӏырэ сохъу. Иджыри къэсхункӏэ фӏыкӏи ӏейкӏи ди адэм и хъыбар зэхэтхакъым. Военкоматым хъыбарыншэу зауэм хэкӏуэдащ, жари справкэ къызатауэ мис ар сиӏэщ. Иджы апхуэдиз илъэс дэкӏауэ абы и хъыбарыр дагъэщӏащ. Бийм и бийуэ мамырыгъэм щӏэкъуу зауэм зэрыхэтар къыдгурыӏуащ иджы. Сыхъуэхъуну сыхуейщ Апхуэдизу гугъу ехьу иджыри къэсхункӏэ апхуэдиз зэман дэкӏам ар къэзыулъэпхъэщар, абы и лъабжьэр къэзыхутам. Нэхущ Ахьмэд и быным и гуфӏэгъуэ илъагъуу, узыншэу, гъащӏэ узыншэ Алыхьым къригъащӏэ.

Адэ къуэшу къыгухьа Нэхущ Башир и медалыр. Иджыри Хэку зауэшхуэр щӏидзэным и пэ къихуэу зи щхьэгъусэмрэ зи сабииплӏымрэ щӏэзылъхьэжа Нэхущ Мелихъан гугъапӏэу къыхуэна къуэ закъуэри зауэм кӏуащ. Яфӏэкӏуащ. Кавказым щӏэзэухэм яхэту кӏуэцӏрыкӏыурэ лейтенант нэхъыщӏэ цӏэри къратауэ Чехословакием нэса Башир зауэр иухыным мазитӏ фӏэкӏ имыӏэжу хэкӏуэдащ. Хэку зауэшхуэм и япэ нагъыщэ орденыр къыхуагъэфэщащ Ондавэ псым акӏэ зыщызыгъэбыда фашистхэр ирагъэкӏуэту я быдапӏэр зэраубыдыфам папщӏэ. А зауэм взводым и пэ иту лӏыхъужьыгъэ игъэлъагъуу хэта Башир абдей щаукӏащ. Кавказым щӏэзэуахэм зэрахэтам папщӏэ хуэфэщэн медалыр къратыгъат Башир псэу щӏыкӏэ. А медалымрэ Хэку зауэшхуэм и япэ нагъыщэ орденымрэ Башир и анэм къыхурагъэхьыжыгъащ Къыдэзэуа щӏалэхэм, ауэ иджыри зы медаль щыӏэт. Батальон унафэщӏым и жыӏэр ротэм и унафэщӏым и деж игъуэм зэрынихьэсыфам папщӏэ псэу щӏыкӏэ къратын хуея «За боевые заслуги» медалыр. Ауэ ар къыӏэрыхьатэкъым. Илъэсиблкӏэ иужь итащ Ахьмэд абы и къыдэхыжыным. Урысейм и къэрал дамыгъэхэм я тыкӏэм теухуа хабзэм зэхъуэкӏыныгъэ халъхьам и фӏыгъэкӏэ Хэку зауэшхуэм хэта лӏыхъужьым Къыхуагъэфэщаӏамэ, и зы благъэ ептыж мэхъу иджы, зэриблагъэм щыхьэт техъуэ тхылъымпӏэ хуэфэщэнкӏэ щӏэбгъэбыдэжыфмэ. А зэхъуэкӏыныгъэ закъуэм и фӏыгъэкӏэ дамыгъэ къазэуахэр тыжын ӏуэхур нэхъ кӏуэтэнущ иджы.
Законым изменение хэгъэхьэн хуейщ жытӏэурэ дыщӏэпсэлъар арат. Ар хыдмыгъэхьэмэ, мы ӏуэхум и ӏуэхум кӏэухи иӏэнукъым, зэи кӏуэтэнукъым жытӏэти, дызэхахам хуэдэу хагъэхьа изменение. Иджы племянникми ептыж хъути, мис а илъэсиблкӏэ сызытелэжьа Нэхущ Бэшир

Дунейм къытехьаурати, а зэман бзаджэм граждан зауэ жуиӏэр къежьэщ аби, псори дуней псор зыхэзэрыхьауэ здэщытым, Бетрожьхэ я пхъурылъхут, Бетрожьхэ езы ар революционерти, Аргудан къакӏуэри, япхъуатэри яхьыжа сабийр. Езыхэм япӏа, Бетрожьу ятха, Мамхэгъ унэцӏэ щызримыхьэм зыми и ӏуэху зрихуаӏым. Орджоникидзе иджыпсту Владикавказ жыхуэтӏэм кӏуэри, абы Чечен-Ингушское педагогическое училище жыӏэу дэтти, абы щеджэу зы армэм даша, минрэ щибгъурэ щэщӏрэ и гъэм. Армэм дашри Бессарабия жыхуиӏэм къулыкъу щищӏэу зауэр къэхъея, къаутӏыпщыжыным и пэ къихуэу. Зауэр къэхъейри псоми ящӏэ зауэм и пэр зэрекӏуэкӏар къикӏуэту. щытащ ди ди дзэхэр. Къыздикӏуэтым здыхэт стрелковый полк жыхуиӏэм хэтти, апхуэдизкӏэ цӏыху мащӏэ къэнати, къэнэжа тӏэкӏухэр нэгъуэщӏ стрелковый полкым хагъэхьэжа. Нэмыцэр ирагъэкӏуэту щыщӏадзэжам щӏыгъуу Чехословакием нэскӏэ кӏуа. Брно жыхуэтӏэу иджыпсту жыхуэтӏэр Брюн жыӏэу щытащ город. Ар хуит щащӏыжым хэтащ, Будапештыр хуит зыщӏыжахэм хэтащ, адэкӏэ абы щытмэ Банска Штявица жиӏэри хэта, Прага, Чехословакием Прагэм нэсауэ уӏэгъашхуэ хъури, госпиталым щӏэхуа. Госпиталым къыщыщӏэкӏыжа махуэм Забайкальский фронтым кӏуэу кърихьэлӏэжа здыхэта стрелковый полкыр. Абы хэту Монголием, Маньчжурием, Порт Артур нэскӏэ хэтащ Японием езэуахэм. А зэманым лӏыгъашхуэ зэрихьауэ архивым къыхощ езыр урысыбзэкӏэ жысӏэнщи специалист кабельных и шестовых линий жыхуиӏэм хуэдэу щытурати, девятьсот пятьдесят километркӏэ марш ящӏам псы щымыӏэу Монголием, Маньчжурием гугъу ӏей ехьу здэкӏуэм зыри имыгъэкӏуэду, зыри химыгъэкӏуадэу и шы гум щӏэщӏахэри. Тэмэму къригъэлащ зыми а ӏуэхум теухуауэ За отвагу жыхуиӏэм хуэдэ медаль къратауэ щыта. А Порт Артурым дей сорок пятый годым и кӏэухым дей хуит къыщащӏыжа унэм кӏуэжыну уӏэгъэ телъам теухуауэ. Арати, езыбы зэрыжиӏэжымкӏэ хьэжыгъэ пут зырыз иратт жи. Цӏыху къэскӏэ яутӏыпщыжхэм, я унэ кӏуэжхэм. А хьэжыгъэ путыр унэм нэс къихьыфауэ щыта щхьэ жыпӏэм письмокӏэ уже ищӏэт, зыпӏыжа янэ дэлъхур дунейм ехыжат, абы цӏыкӏу-цӏыкӏу къыщӏэнат, езыри и адэр иӏэжтэкъым, и анэр лӏы иратыжауэ нэгъуэщӏ унагъуэ иӏэт. Ауэдэу къэкӏуэжкӏэми, а цӏыкӏу-цӏыкӏухэри ядэӏэпыкъуурэ къигъэхъуащ, янэ-ядэм къилъхуам хуэдэу, ауэдэу я гъащӏэр яхьащ. Зауэм къикӏыжа иужь, а сорок шестой годым ипэ махуэхэм январым егъэджакӏуэу ува ди гъунэгъу къуажэм. Иджыпсту Анзорей жыхуэтӏэм Старый Лескен жаӏэу щытащ абщыгъуэм. Абы заведующий школу щылэжьащ, ауэ и хъуэпсапӏэр есэпымкӏэ иригъэджэнурати, Кабардино-Балкарское педагогическое училище жыхуиӏэм щӏэтӏысхьэжа. Модрейр къиухатэкъым а зауэм, армэм щыдашам щыгъуи, къиухыну нэмысу дашати, аргуэру щӏэтӏысхьэжри, ар къиуха, Абы иужькӏэ Къэбэрдей пединститут жыхуаӏэу иужькӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр университет хъужар. Абы щӏэтӏысхьэри илъэсищ фӏэкӏ Емыджауэ, бын еплӏанэр сэ дунейм сыкъыщытехьам ари къигъэувыӏэн хуей хъущ еджэнри, иужькӏэ Владикавказым абщыгъуэм Орджоникидзе жыхуаӏэу щытам я пединститутым къыщиухыжа Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ щы гъэм. А гъэ дыдэм, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ ещанэ гъэм и адэм и унэцӏэр, Мамхэгъ унэцӏэр къищтэжащ Билъостэн. Есэпымкӏэ класс нэхъыжьхэр иригъаджэу псэуху лэжьащ. И лэжьыгъэри хуабжьу къехъулӏэу щытащ. отличник просвещения СССР хъуауэ щытащ. Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ ещанэ гъэм МГУ-м и щӏэныгъэр щыхигъэхъуэну ягъэкӏуати, абы щыӏэу Урысей Федерацэм и щӏыхь зиӏэ егъэджакӏуэ цӏэр къыфӏащат. А зэманым абы нэхъ нэхъыщхьэкӏэ укъыхагъэщынумэ, нэгъуэщӏ цӏэ щыӏэу щытакъым.
Ауэ зауэм зэрыхэтам теухуауэ Езбыи зыри къыджиӏэтэкъым, дэри дыцӏыкӏухэти, ауэдэу хэдгъэзыхьу, дауэ хъуа, дауэ щӏа жыӏэу деупщӏыфтэкъым. Езыхэр, зауэм хэтахэр щызэхуэсым, е ди унагъуэм, е ди адэшхэм дей, и ныбжьэгъухэм дей, сэ сыщӏалэжь цӏыкӏуу щытами, гу лъыстэу щытащ, абдей я гур хуиту, сыт хуейми жаӏэжыфу, А зауэм зэрыхэта ари сытхэри езбы я кругым, жыпӏэу щытмэ, ауэдэу щытащ. Ауэ унагъуэм де загъэлӏыфӏ хуэдэу къащыхъурэт? Алыхьым ещӏэ, къащымыхъун щхьа, унагъуэм де а къомыр щыжаӏэтэкъым. Зэ закъуэ къыжьэдэхуам, ауэдэу Телевизор унагъуэр дыздеплъым, мыбы къагъэлъагъуэм хуэдэу щытакъым, жери а япон зауэм теухуауэ зыгуэр къагъэлъагъуэт. Ауэдизкӏэ шынагъуэти, жиӏащ, а зауэм мыдкӏэ сызэрыхэтар зыми щыщтэкъым, жиӏэ абы сызэрыщыӏа илъэс ныкъуэм елъытауэ. Уи щӏыбагъымкӏэ Китайр жиӏа къуэуэнкӏэри хъуну, уздэкӏуэм Японыр къуэуэну, ауэдэу щытащ, жаӏэ Китайр къуэш къытхуэхъужа щхьа а моментым, убэлэрыгъам уи щӏыбагъымкӏэ укъаукӏынуткӏи. Ауэдэу гузэвэгъуэр ди псэм телъу а Тихий океаным нэскӏэ дыкӏуэцӏрыкӏащ абы, жери. Афӏэкӏ нэгъуэщӏ сэ езыри жиӏэжаӏым, и тхэлъымпӏэхэр.

Западымкӏэ щызэуам щыгъуэ мыкӏыкӏ зы къратауэ щыта Забайкальский фронтым щыхэтами, от имени Сталина. За победу над Германией, за отвагу, за победу над Японией медальхэр иӏэу, ахэр унэм щӏэлъу, тхэлъымпӏэхэр и удостоверениехэр игъусэжу, ауэдэу щыта. Девятый майм фӏэкӏ сцӏэ и наградэ зыхилъхьэу щытаӏым. Ныджы мыдрей иужьым къыкъуэкӏыжа За оборону Одессы жыхуиӏэм теухуауэ. А ди дзэр къыщрагъэкӏуэтым щыгъуэ Одессэм де зауэшхуэ щекӏуэкӏауэ щыта. Хуабжьу ди дзэхэр пыщӏэувэри исраф къащӏа. Куэд ӏейщ хэкӏуэда. Ныджы абы теухуауэ Нэхущ Бетӏал и къуэ Ахьмэд ауэдэ ӏуэхухэр зезыхуэ. Абы дэрэ дызыдэуэшэрым абы гу лъита Мыр жиӏащ а Одессэм и оборонэм хэтагъэнкӏи хъунущ зауэр къыщыхъейм, Бессарабием щыхэтакӏи, уей сыхэплъэнум, жери ар архивхэм щолажьэ, зауэм теухуауи, къигъуэтащ, абы зэрыхэтари къинэмыщӏари, медалыр езыр ятӏым, удостоверениеращ ятри, ар къыдатыжащ, ауэ дигу къеуэр, езби игу къеуэу щытар Дунейм ехыжын ипэ мазитӏ фӏэкӏ къэмынэжауэ указ дэкӏауэ щыта приказ Министерства обороны орден Отечественной войны второй степени къратыну. Абы первой степени къратыну ар щхьэ жыпӏэм уӏэгъэ хъуати, уӏэгъэ хъуам первой степени ирату щыта. Ауэ е мыр второй степень щхьэ ящӏа жыӏэу шхыдаӏым е тхьэусыхаӏым, мы орденыр зэ къыстысам, си хъыджэбз нэхъыщӏэм и дипломыр слъэгъуам араткӏыурэ тӏури къемыхъулӏэу дунейм ехыжам. Мазитӏ фӏэкӏ имыӏэжу. Нобэ къыздэсым а орденым и ӏуэхур зызохуэри къызэхъулӏэӏым. Ар мыдкӏэ зытыжынейхэм, военкоматым зыгуэр Къабзагъэ зыбгъэдэмылъ цӏыху гуэрым зыгуэру иубыдаурэ журнал гуэрым де иратха выдан родственникам. Родственникыр хэт дэра родственникыр. Урысым родственнику ибжыр, и быныра, и щхьэгъусэр, и быныр. Дэ ди анэри псот, зэкъуэш зэшыпхъуэр хы дыхъу хыри дыпсот, апщыгъуэми зыми къратаӏым. Зэрэ тӏорэ сщӏэупщӏати, дунейм ехыжам ираткъым.

зыхэдгъувар, тхьэусыхэу зыхэдгъувар ӏэджэ мэхъу ар. А къомыр къэбгъуэтыну иӏэ.
Мыдэ дызэлэжь ӏуэхум уелэжьын щхьа дэнэ сыт щыӏэ кӏылъымпӏэми зыхуэпхьэсын хуей. Япэ лъэбакъуэр унагъуэм илъ кӏылъымпӏэр къэпщтэн хуей, нэхъыжьхэм зыхащӏыкӏхэр жибгъэӏын хуей, Абы иужь военкоматым щӏэлъӏамэ къэпщтэн хуей. Адэкӏэ укӏуатурэ общедоступная базэ щыӏэ, мемориал жери, подвиг народа жери, портал память народа жери. Абыхэмкӏи къыпхуэщтэр къэпщтэн хуей. Псоми нобэ зэрыплъагъущи, мис мы стӏолхэм телъым Папкэ зырыз яхуэпщӏу, ахэр зыхуэпхьэсу, адэкӏэ утхэн хуеймэ, Подольск архивым уотхэ. Адэкӏэ дэ ди лэжьыгъэм нэхъ и кӏэухыр Главное управление кадров Министерства оборонэращи, абы псори зэщӏэкъуауэ, жыпӏэнур птхауэ, абы кӏылъымпӏэхэр кӏэрылъыжу, зэгъэзэхуауэ, ягурыбгъаӏуэу ботхри, хоплъэри, узахуэмэ,

Хьэжмусэ си адэ къуэш нэхъыжьщ. Хьэжмусэ минрэ щибгъурэ пщӏы гъэм дунейм къытехьауэ щытащ Къармэхьэблэ къуажэм иджыпсту Каменномост жыхуаӏэм. Иужькӏэ хуэмурэ Пятигорск, сэ зэрысщӏэмкӏэ, Пятигорск сельпом и нэхъыщхьэу лэжьащ. А зэманым зауэр щыщӏидзэну лъэхъэнэм и пэ къихуу Хьэжмусэ мартым хъыджэбз цӏыкӏу къыхуалъхуауэ щытащ, Аллэ фӏищауэ щытащ езым, Алевтинэ жиӏэу щытащ. Зэрыжиӏэмкӏэ, ди адэм плӏыщӏрэ зым гъэм Пятигорск военкоматыр къеджэри, зауэм кӏуауэ щытащ, си адэ къуэшри.

Къыщӏратауэ щытар а зэманым пулеметный отделением я нэхъыщхьэу щыт лейтенантуи нэмыцэм я икӏуэтыпӏэр игъэбыдэри, нэмыцэр хъарзынэу и отделениемрэ езымрэ хуэфэщэнкӏэ зэтраукӏауэ щытащ. Абы щыгъуи зэратхымкӏэ пулемет Нэмыцэ ручной пулемет жиӏэм хуэдэр якъутауэ щытащ. Четвертый годым лъэтхьэмпэм и зы мыстыр пахауэ щытащ и лъэхъуампӏэм. Ленинград къагъакӏуэри мазэкӏэ щӏэлъащ ар. госпиталым. Абы щыгъуэ письмо къитхауэ щытащ. Сыздагъэкӏуэнур къасщӏэ нэужьым си адресыр ныфхуезгъэхьынщ, иджыпсту мыстым зауэм сыӏуохьэж, фронтым жери. Сэринэ Хьэжмусэ зауэр нэхъ гуащӏэу щекӏуэкӏ щӏыпӏэхэм ипэ ирагъэувэу ягъакӏуэ батальоным хэтащ. Нэхъ гугъу ихьахэм щыщщ. Къикӏуэт имыщӏэущ зэрызэуари. Иужьрей зауэми зы махуэм къриубыдэу плӏэ къежьэм ирагъэкӏуэтыжу нэмыцэхэр къебгъэрыкӏуати, а зы махуэм нэмыцэ сэлэтрэ офицеру цӏыху щэщӏым нэблагъэ иригъэгъуэлъыкӏауэ жаӏэ. Ауэ щыхъум, фашистхэр икӏуэтыжыгъащ. Махуитӏ дэкӏри, фӏыуэ я бжыгъэкӏэ ефӏэкӏыу зызыгъэхьэзыра нэмыцэхэр аргуэру къащебгъэрыкӏуэ, Зауэ къэлыдам Хьэжмусэ хэкӏуэдащ. Августым уже Прибалтикэм щызауэт ахэри Латвием абдейм дей дунейм щехыжащ си адэ къуэшыр. Ар дыдэм дей поселок Куправа жери иӏэщ абы. Абы абдейм щӏалъхьэри иужькӏэ братскэ мащэшхуэм щӏалъхьэжауэ щытащ. Лӏыхъужьыгъэ абдейм щызэрихьам теухуауэ Орден Отечественной войны второй степени къратауэ щытащ посмертно. Къратыжатэкъым документри, тхьэразэ къыхухъу. Нэхущ Ахьмэд и хъыджэбз цӏыкӏум къысхуагъуэтыжри, сраджри къызатыжащ. И хъыджэбз цӏыкӏур иужькӏэ Къэзахъстаным ирашауэ щытащ, и анэм и гъусэу. И анэр балъкъэр цӏыхубзти.